jamana siniɲɛsigi sabatili kama n b'a fɛ ka dusukun ni hakiliw sɔn ɲɔgɔn ye k'u kala ɲɔgɔn na ka badenya lakika sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ walasa danfara minnu b'an cɛ olu kana kɛ sababu ye k'an farafara u ka kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa o bɛn sabatili la n b'a fɛ ka jamana in cɛ n'a muso denmisɛn ni maakɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ko la sɛbɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la an ka jɛ ka mali kura sigi sen kan min bɛ se k'an bɛɛ wasa diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen la n b'a fɛ ka cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan walasa tiɲɛ ni tilelenya ka bange n'o ma kɛ jamana min kɔnɔ siniɲɛsigi tɛ o jamana ye janto a ye jamana jɔnjɔn fo ancien i ni ce a dun kɛra di tun min kɛra wa ne sergent simon ancien combattant gbm ne ɲɔgɔn jalatigi dankan de kelen pewu de kelen filɛ nin ye ka jɔnjɔn yɛlɛ n kelen pewu de fana y'a fo n kelen de y'a danbejɔkan sangalama ci fasojama kelen kuntilenna kelen ŋaniya kelen i tun tɛ kɛnɛ kan kuma t'i denkɛ ma i nalen fana i ma sɛgɛ fili ka kɛ jamana jɔnjɔn la o bɛɛ la i bɛ tila ka ɲininka ko mun bɛ sen na
n ye nin faamu i miiri bɛ to ka jigin i ka ko kɔrɔw la ancien ka faso kanu a ka fasodenya n'a ka fasoden ɲumanya tɛ tulon ye dɛ fo a bɛ to ka jɔnjɔn foli wajibiya anw kan sɔn ko fɔ an k'a fɔ n fa darapo i ni sɔgɔma eh, ancien ne hakili la ko eh, ko mun eh, foyi n denkɛ dun a bɛ min a tɛ yɔrɔ jan ɛlimansu Elmansu naamu maa i fa b'i wele n bɛ na maa i ni sɔgɔma nse i ni ce n den ba i ni sɔgɔma n denkɛ i ɲɛ bɛ nin na nin ye jɔnjɔn ye mali jamana jɔnjɔn a dilanna san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni kelen marisikalo tile fɔlɔ Sariya numéro 61 mugan ni wɔɔrɔnan fɛ, a ɲɛ ye saba ye. Ɲuguji, nɛrɛ ani bilenman. Ɔnhɔn, n denkɛ, segin jɔnjɔn ɲɛ saba kan n kɔ dɛ. Ɲuguji, nɛrɛ ani bilenman. Tigitigi, ɲuguji, o kɔrɔ ye jigiya ye. O misali y'an ka falenfɛnkɛnɛbaw n'an ka forokɛnɛbaw ye, an'an ka dugukolo min bɛ se ka fɛn o fɛn lase an ma jamanadenw ka ɲɛnamaya sabatili la. nɛrɛ o bɛ sanu kofɔ min caman bɛ sɔrɔ an ka maliba in dugukolo jukɔrɔ bilenma o bɛ dusu don maliden bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sibiri ɲɛ kelen kana tigɛ mali dugukolo la hali n'o joli bɛɛ bɛ bɔ a da fɛ jɔnjɔn ye an ka jamana danbe masiri ye i bɛ ne bonya ka ne karama cogo min na i kan k'a fana bonya k'a karama ten anw denmisɛnnama a tun bɛ fɔ ko jɔnjɔn kana bin dugu ma fiyewu o ye kojuguba ye
nka ba ne kɔni bɛ deli k'a ye télé la siyɛn caman jamanadenw dusu cɛ ne bɛ ka drapeau fara k'a jeni yɛrɛ o ye jamana wɛrɛ jɔnjɔn ye o t'u yɛrɛ ta ye a dɔn k'a fɔ i ka jamana de ye i faso ye jamana in y'an ta ye ne y'a sɔrɔ cɛn n fa kɔ o fana y'a sɔrɔ cɛn a fa fɛ ne b'a di i ma i n'a fɔ e fana b'a di i den ma cɛn ye cogo min n sɔnna o kuma jamana in ye jɔnni kelen ta ye dɛ an bɛɛ lajɛlen de ta ye jamana in ye an bɛɛ kan k'a lakana k'a lafasa k'a ladon an seko damajira la e ko jamana in y'an bɛɛ ta ye tigitigi ne ma sɔn o ma ka d'a kan ne bolo dɔw ta don ka tɛmɛ dɔw kan jamana in tɛ jamakulu kelen si ta ye ka tɛmɛ dɔ kan mali ye jamana kelen ye wa a ti tila o to i hakili la kudayi ba dagabana mobili ni dagabana so bɛ dɔw bolo fɛn bɛɛ b'u denw bolo u denw tɛ baaratanya la e bolo jamana t'olu ta ye ka tɛmɛ ne kan fiyewu o ti sariyaw ye minnu b'a jira k'a fɔ k'olu ta ye jamana in ye ka tɛmɛ e kan jamana in y'an bɛɛ lajɛlen de ta ye nka n'i y'u ye k'u to yen u k'u sago kɛ ni gɛlɛya nana don min na i n'a fɔ masiba minnu y'an sɔrɔ i kan'a fɔ k'u kelen dɔrɔn de nɔ don dɛ ancien ah. hakɛ to o bila mhm. i bɛ ka ne hakili jigin masuba dɔw la gɛlɛya caman minnu ye jamana in sɔrɔ lajaba binna adamadenw kan dankari kɛra mɔgɔw farikolo la k'u tiɲɛ bɔgɔbɔgɔ mɔgɔ dɔw karaba tununna hali bi u ma ye jamana taasibilafɛn n'a tɔgɔlafɛn caman sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna min kɛra o kɛra jamana kan k'i kɔfilɛ ten sa k'a dɔn tigitigi kojugu minnu kɛra u kɛra cogo di k'u faamuya ka fura ɲini u la ɔhɔn ma o kojugu ninnu kɛra dɛ dankarila musow la bin kɛra mɔgɔw kan k'u bolofɛnw cɛ ka taa n'u ye k'u bolofɛnw tiɲɛ sonyɛniw kɛra ani dɔ wɛrɛw mun bɛ se ka kɛ sisan walasa ka mɔgɔya juru tugu ɲɔgɔn na jamana kɔnɔ joli tɛ kɛnɛya nɛn kan dɛ mun bɛ se ka kɛ sisan walasa joliw ka kɛnɛya mun bɛ se ka sigi sabati an bolo bi jamana kɔnɔ mun bɛ se ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ siraw sinsin mun bɛ se ka danbe sinsin danbe min b'a to yafa ɲɔgɔn ma koto sɔn ɲɔgɔn na ani ɲɔgɔn ko bɛ sira sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ latununni mɔgɔ datugu ninkun tɔɔrɔ ani ɲangata suguya caman o dara mɔgɔw kan jamana in kɔnɔ ani diyagoya sigiyɔrɔbilaw ne balimamuso zeyinabu dun Ale tununna a mɛnna hali bi a kibaruya ma sɔrɔ an bɛ k'a kɔnɔ a tɛ ka ye ɛ Ala a kulekan bɛ ne tulo la hali bi u binna a kan yanni a ka tunun k'a to a ka soju la a bɛ k'a fɔ ɛ Ala jabaru masa ne b'i deli i k'a k'i ka alaya yɛrɛ de kama tiɲɛ ka bange i mantun kan'i kumakan yɛlɛ i kana na Tafa farila sitanɛw yuguba k'a kan kan e m'a dɔn a ɲanina a kɛlen k'a sen da dugu jukɔrɔ mugujugu in kan n y'aw ka kuma bɛɛ mɛn ee Tafa.
CVJR yo i y'anw jigi fa de ye. Maa ti farinya ni jigi t'i la. Mɔgɔ ɲangatalenw ye jigisɛmɛyɔrɔ sɔrɔ bi n'o ye CVJR ye. CVJR n'i ye n taatɔ ye sisan tiɲɛ ɲinini hakɛw lafasali ni fɔkabɛn jɛkulu bolofara dagayɔrɔ la walasa ka n ka seereya di u ma adamadenw ka hakɛw tiɲɛni bolila mɔgɔ minnu kan mali kɔnɔ ka dankari u ka mɔgɔya la k'a ta san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ka se bi ma jigisɛmɛyɔrɔ bangera olu ye bi n'o ye cvjr n'a bolofaraw ye fo ala tun ka nin kɛ anw ye maliba in kɔnɔ yan eh, tafa kɔri baasi t'i la eh, kabi dugu jɛra sɔgɔmada in na an ma ɲɔgɔn ye Baasi t'i la? Alihamudulilayi Makɛ. Tabarikala.
Baasi tɛ n na. O diyara n ye.
Bɛ gejɛgɛjɛ.
Alihamudulila. Bawo n ye kuma dɔ mɛn arajo la. Un! O kɛlen bɛ ka n nimisi wasa haali. I ye mun kuma mɛn arajo la? Hun! N y'a mɛn arajo la ko CVJR b'a ka baaraw daminɛ tan ni fila fili la. Kabini san ba fila ni tan ni wolonwula janvier kalo tile saba. Unhun! A bolofara bɛɛ ye mɔgɔ tɔɲɔlenw ka seereyaw kafoli daminɛ. Haa! Ɔhɔn!
Ma, o kɛra. tiɲɛ ɲinini hakɛw lafasali ni fɔkabɛn jɛkulu bolofara minnu bɛ sigidaw kɔnɔ bi olu b'u ka baara tan ni fila fili la u ye seereya ba caman sɔrɔ ka ban
e dun tun ma fɛn fɔ ne ye ne yɛrɛ de y'a mɛn kunnafonidilaw fɛ u y'a jira ko bilasiralikɛla kelen bɛ bolofara kelen kelen bɛɛ kɔnɔ o bɛ mɔgɔ ɲangatalenw bisimila ka sɔrɔ ka sira don u kɔrɔ ka se seereyaw minɛbagaw ma eh, tafa ne ko e tiɲɛ ɲinini hakɛw lafasali ni fɔkabɛn jɛkulu ka bolofaraw ka baara ye mun ye maa ɲangatalenw bɛ seereya minnu di o fana ye mun ye ba mɔgɔ mako y'o ɲɛfɔli de daminɛ ye ayiwa n bɛn'a ɲɛf'i ye ka ɲɛ sisan bolofaraw ka baaraw ye ka seereyaw ta seereyaw dun kojuguw kɛra cogo min tigitigi k'i kan kɔrɔta k'o lakali a ɲɛma o de ye seereya kɛli ye nafa jumɛn bɛ seereya tali la eh, ala I t'a to a ka ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ sa walasa an fana ka s'a lakali cogo la maa wɛrɛw ye.
Ba, mɔgɔ ɲangatalenw bɛɛ ka kan ka t'u ka seereya di tiɲɛ ɲinini hakɛw lafasali ni fɔkabɛn jɛkulu bolofaraw ma. Nafaba de b'o la. U bɛna wariba de d'u ma.
Jɔn y'a f'i ye ko wari bɛ d'u ma? Wariko tɛ. Tiɲɛ ɲinini k'a dɔn, o de ko don. Mɔgɔ ɲangatalenw danbe seginni u ma, o de ko don, walasa tiɲɛni ninnu ɲɔgɔnna kana an sɔrɔ bilen.
ba hmm. CVJR tɛ baɲumankɛtɔn ye a fɔ a ye kuma t'a bolofaraw ma dɛmɛdonjɛkulu tɛ wa adamadenya senkɔrɔmadonni warikɛsu fana tɛ u sigira sen kan mɔgɔ ɲangatalenw bɛɛ de ye walasa tiɲɛ ka bange nin ye n taatɔ ye sisan CVJR bolofara la walasa ka n ka seereya di tafa an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ walayi bɔnɛ kasabi min binna jamana in kan ni kun tɔɔrɔ min dara adamadenw kan a tɛ ɲɛ cogo si la fɔ tiɲɛ ka bange tigitigi tiɲɛ dankɛnɛmayali de bɛ na ni maaw kɛli ye ka ɲɔgɔn kun ka yafa ɲɔgɔn ma ah. a filɛ o de kosɔn CVJR bolofaraw la seereya tali bɛ kɛ gundoba la gundo kɔdan Mɔgɔ ɲangatalenw ka fɔta kɛrɛnkɛrɛnlenw kɛwale jɔnjɔn kɛlenw kan, unhun, o tɛ mɛn tulo wɛrɛ si fɛ ni seeretala kelen tɛ, bawo o kalanna a baara kɛcogo ɲuman de la, ba, seereyaw cayaw bɛ jateminɛ, kasaraw juguyaw fana bɛ jateminɛ, n'i donna bolofaraw dagayɔrɔ la, i b'i sago ta, n'i b'a fɛ cɛ walima muso de k'i ka seereya ta, o b'i sago la. o de don wa o tuma ne na n ka seereya kalifa muso dɔ la awɔ o bɛ bɛn ne ma haali aw kɔni tuma bɛɛ musoko kuma musoko kuma ɛɛ ancien aw cɛw bɛ se ka mun kelen pe de kɛ musow kɔ dɛ a ɲininka dɛ wa cɛw ka ko si tɛ yen min jujɔn n'a daminɛ tɛ musoko ye ɛɛ Tafa e m'a fɔ ko CVJR bolofara ye mɔgɔw ka seereyaw kafoli daminɛ ka ban wa awɔ. Ɛɛ maa minnu ko don adamadenw ka hakɛ tiɲɛni bolila mɔgɔ minnu kan k'a ta san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi wɔɔrɔ la ka na se bi ma i m'o de fɔ wa dankari kɛra maa minnu ka hakɛ la mali kudeta saba senfɛ kɔrɔnfɛ kɛlɛ naani ani politikiko siratigɛw senfɛ jaati i y'a faamu
ma min yɛrɛ ye ne kun minɛ a ko la dɛ o ye k'a fɔ mɔgɔw kalanna a baaraw la minnu bɛ wuli ka taa kɛnɛ kan ka seereyaw sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni tiɲɛ don
nka san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ maa ɲangatalen min bɛ balo la o man ca bi dɛ CVJR n'a ka bolofaraw kɛlen bɛ ka mun boloda olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la o siratigɛ la ko kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu bɛ se ka seereya kɛ ɲangatalenw somɔgɔ surunw fana bi yen i n'a fɔ u ka dukɔnɔmɔgɔw u nɔnabilaw olu fana bɛ se ka seereya kɛ u nɔ na ɲangata ninnu ye dankari mɔgɔ minnu ka hakɛ la i n'a fɔ binkanniw n'a ɲɔgɔnnaw olu taw bɛ kɛ cogo di tɔɔrɔ ye mɔgɔ minnu so sɔgɔ n'u mago bɛ dɛmɛ na teliya la mɔgɔ faamuyalen bɛ sɔrɔ bolofaraw la k'olu dɛmɛ wa n'o ma ɲɛ dɔgɔtɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ bila lajabalenw ka bolo kan k'u dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni timinandiya ni bɛrɛbɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔsobaw la wa o t'a bannen ye dɛ mm. CVJR ni baɲumakɛtɔnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu mago bɛ dɛmɛ na teliya la mm-hmm. walasa u ka degun bɛ nɔgɔya u b'olu dɛmɛ u b'u dɛmɛ k'u ka sɛbɛnw dilan ka sira don u kɔrɔ u bɛ se ka dɛmɛ lasɔrɔ cogo min Tiɲɛ na nin ye labɛn dan ye, a tɛ tɛmɛ nin kan, wa mɔgɔ ɲangatalenw dɛmɛni teliya la, o tɛ nɔdilani walew kɛli bali cogo si la, minɛnko ani ŋaniya jira ka ɲɛsin sigidalamɔgɔw ma dankarila minnu na jamana gɛlɛyabaw senfɛ. CVJR kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka sigidalamɔgɔw fɛlaw dɔn, a bɛ nɔdilani walew dajira gouvernement la, gouvernement de bɛ nɔdilani wale ninnu sɛmɛntiya.
Ala la nɔdilani wale ko la gouvernement ye kotigi ye dɛ n'i dun y'i pan ka kotigi to aa i bɛ panko fula kɛ dɛ seereyaliw bɛ kɛ gundo la gundo kɔ dan seereya bɛ kɛ mɔgɔ minnu ye olu bɛ ɲɛfɔli kɛ u b'a jira seereya kɛbaga la n'a bɛ fɛ a ka seereya ka lase jama la bɛɛ k'a dɔn ko jugu min kɛra o bɛ bɛn o la lajɛ o bɛ labɛn minnu kɛnɛ kan a bɛ se k'a dantigɛ jamana bɛɛ b'a lamɛn
O kɔrɔ ye ko k'i dantigɛ foroba kɛnɛ kan, o bɛ seereya dibaga sago la. Fɛn min kɛlen bɛ k'i tɔɔrɔ fo k'a dan tɛmɛ, k'a fɔ jamana bɛɛ k'a mɛn, o fana ye dususuma suguya dɔ ye. O fana ye furakɛli suguya dɔ ye. Ba, CVJR ka baara bɛ dakun min na sisan, baarajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo an dɛmɛni kama. Nka, u mago bɛ Maliden cɛman ni musoman bɛɛ ka dɛmɛ an'u ka sendonni na walasa u ka baara bɛ sabati u bolo cogo min. I y'a fɔ cogo min na, n denkɛ, o don. CVJR n'a bolofaraw sigira sen kan walasa ka tiɲɛ dankɛnɛmaya ka sababu kɛ mɔgɔ ɲangatalen cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ka seereya kɛ k'a ta san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ka se bi ma i m'a ye kɛ bamakɔ bolofara ka mara bɛ boli bamakɔ kayi ani kulikoro kan segu bolofara ka mara bɛ boli segu ni sikaso kan mɔti bolofara ka mara bɛ boli mɔti kan Tɔnbɔkutu bolofara ka mara bɛ boli Tɔnbɔkutu ni Tawudeni kan. Gawo bolofara ka mara bɛ boli Gawo ni Meneka kan. Kidali bolofara ka mara bɛ boli Kidali kan.
Kɔrɔnfɛla ni worodugu maa ɲangatalenw ko jugu kɛra maa minnu ɲɛna, maa ɲangatalenw n'u somɔgɔ surun, maa minnu y'u sigiyɔrɔw bila kɛlɛ ɲɛ, maa minnu taara u yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛw kan, u bɛɛ lajɛlen kan ka se cvjr marabolo bolofara la min ka surun u la ka taa u ka seereyaw di mɔgɔw bɛ sɔrɔ yen k'u bisimila gundo la siga si t'a la a filɛ ba y'a faamuya ka ɲɛ sisan wa an b'aw ladɔnniya fana ko cvjr ka baara labanw na a bɛ laseli sɛbɛn dɔ labɛn komi a gɛlɛyali ni ɲɛfɔli minnu kɛra jamana fɔɲɔgɔnkɔw kan olu bɛ bakuruba sɛbɛn o kɔnɔ laseli sɛbɛn in bɛ mara ka kɛ jamana tariku jiginɛw dɔ ye a bɛ kɛ baarakɛminɛ fana ye min b'a to nin masiba kɛlen ninnu ɲɔgɔnna t'an sɔrɔ bilen a fɔra arajo la ko janto kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin ɲangataw kunbɛnni ma minnu bɛ dankari hakɛ kɛɲɛ cogoyaw la kulu fantanw bɛɛ nin b'o la denmisɛnw ani lujuratɔw mali bɛ sabati mali bɛ wasa badabada ni nin hakilina ɲuman ye i n'a fɔ cvjr ɔhɔ o bɛ kɛ bɛn ni kelenya sabatili kama jigifa ani haju wasa a ye wa a fɛ k'an kunnawolo ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ janto